Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Radio Rí-Rá. Fáilte isteach a lucht éisteachta, tá sibh ag éisteacht le Podchraoladh na GaelGals ar Radio Rí-Rá. Is mise Sinéad agus tá an t-ádh orm inniu toisc go bhfuil beirt mná áille liom, tá, Clíona. agus, Rachel.
Agus a chailíní, conas tá sibh? Clíona, conas tá tú an tseachtain seo?

trá freisin cos tá an trá like seacht ciliméadar ó mo teach so ní raibh mé in ann dul ar feadh míosa. Níl 'fhios agam an lá deireanach go raibh mé ag an trá ach céard bhí sé deas bhí mé ag an trá ag an deireadh seachtaine agus bhain mé an-tairbhe as so. Go hálainn, bhí mise i Dún Laoghaire den chéad Oh uair le God. fada.

Agus nuair a bím ag caitheamh mo Apple Watch, tá sé ag rá dom go bhfuil mé níl 'fhios agam an Ghaeilge ag burnáil níos mó calories nuair atáim ar na rollerblades ná nuair atáim ag rith. So tá sé go maith don aclaíocht freisin. Caithfidh mé é seo a rá libh freisin. Bhí cailín amháin ann agus is léir go mbíonn sí ag déanamh scátáil oighir mar bhí sí ag déanamh na luasctha, an é sin an focal ceart? agus na twirls ar fad ach bhí sí dochreidte agus bhí sí ag déanamh na léimtí ar fad

Is dócha go bhfuil an t-aon phíosa dea-nuachta atá agam ná go bhfuil mé tar éis buail suas le mo chara mar tá cead againn buail suas le duine amháin ó teach amháin nuair atá muid lasmuigh so chonaic mé ceann de mo chara tá sí ina cónaí faoin tuath i bhfad ó Droichead Átha so ní fhaca mé an cara seo go dtí like ó mí na Nollag ceapaim. So bhí sé deas í a fheiceáil agus bhíomar ag caint agus bhí sé deas, sin an t-aon rud atá agamsa. Céard fútsa Sinéad, an bhfuil aon dea-nuacht agat? Tá actually, rinne mé dhá rud i rith na seachtaine a chuir cineál dóchas orm. Cheannaigh mé dhá ticéid do cheolchoirm den chéad uair le fada. Den chéad uair ó dheireadh like 2019 honestly, tá sé sin craiceáilte. Cheannaigh mé ticéid do cheolchoirm do cheoltóir darb ainm Joseph.

Bhuel, ag labhairt mar gheall ar dhearfachas, táimid ag iarraidh leanúint ar aghaidh leis an trend dearfachas a scaipeadh agus a roinnt, go háirithe maidir le nuachainteoirí agus sin an téama a bheimid ag caint faoi inniu. So, de réir alt a bhí curtha suas ag Tuairisc.ie, is ionann nuachainteoir agus duine nár tógadh sa Ghaeltacht le Gaeilge ach a labhraíonn an teanga go rialta, dar leis an Dr John Walsh ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Agus. is nuachainteoirí muidne ar fad agus ó na cailíní uilig is nuachainteoir

So ar dtús báire b'fhéidir Clíona ar mhaith ar mhaith leat caint linn mar gheall ar an aistear a bhí agat i dtreo na Gaeilge ar dtús báire? Yeah, go cinnte. Is dócha, obviously, toisc gur nuachainteoir mé, níor níor tógadh le Gaeilge mé agus níor fhreastail mé ar ar Ghaelscoil agus sin ceann de na difríochtaí nó b'fhéidir rud nach n-aontóinn faoin gcur síos ar nuachainteoir mar i mo thuairim ar aon nós má más rud é gur fhreastail tú ar ar Ghaelscoil tá buntáiste agat thar ar daoine nár fhreastail ar Ghaelscoil tuigim nár go bhfuil daoine ann agus go bhfreastlaíonn siad san ar ar Ghaelscoileanna agus nach nach bhfuil Gaeilge á labhairt acu sa bhaile nó aon rud mar sin ach is dócha gur gur thosaigh mise ar ar kind of blank slate iomlán nach raibh Gaeilge ag aon duine im chlann agus níor fhreastail mé ar scoil lán-Ghaeilge ach bhí suim i gcónaí agam sa Ghaeilge ó bhí mé céad bhliain ar scoil really agus dúirt mo mhúinteoir Gaeilge agus bhí múinteoir Gaeilge bhí an t-ádh dearg liom go raibh múinteoirí maithe agam a. Tríd an gcóras scolaíochta uilig, ní raibh aon mhúinteoir a chuir eagla orm roimh an Ghaeilge nó aon rud mar sin agus is cuimhin liomsa agus bhí an cruinniú idir an múinteoir agus an tuismitheoir agus bhí sí ag rá ó le mo mham bhí sí ag rá ó má théann Clíona chun na Gaeltachta beidh sí líofa agus níor shíl mé ag an am go raibh mé like cumasach sa Gaeilge just is rud a bhí is ábhar eile a bhí ann em, ach thaitin sé liom agus ansin d'fhreastail mé ar choláistí Samhraidh ansin em, tar éis na hIdirbhliana agus tar éis na Cúigiú Bliana agus ansin nuair a tháinig mé ar ais don scoil em, sa Chúigiú Bliain eh, bhí múinteoir nua againn agus múinteoir ionadaíochta a bhí inti agus bhí sí dochreidte, like an an fáth go bhfuilim ag obair in earnáil na Gaeilge em ná mar gheall ar ar an múinteoir seo agus bhí sí dochreidte, tháinig sí isteach ar an gcéad lá agus labhair sí faoi thábhacht na teanga agus is dócha an an mór phictiúr agus b'in rud nár labhair sí faoin tábhacht a bhain leis an teanga agus le cur chun cinn na teanga agus na na feachtais uilig agus labhair sí faoi Chonradh na Gaeilge agus is dócha gur b'in an rud a d'oscail mo shúile don teanga lasmuigh den seomra ranga agus

obair ar mo chuid Gaeilge go mbeidh sí chomh maith agus agus arbh fhéidir agus ansin bheartaigh mé dul go hOllscoil Mhá Nuad obviously agus rinne mé staidéar ar an nGaeilge ansin agus bhí mé páirteach sa Chuallacht agus chas mé oraibhse agus is dócha ón ó bhí mé 17 mbliana d'aois go dtí b'fhéidir 20 b'in kind of na blianta is tábhachtaí domsa um, ag iarraidh an Gaeilge a fhoghlaim agus ag iarraidh bheith ag obair i dtreo cur chun cinn na Gaeilge agus like, Tá mé ag smaoineamh seo kind of thart ar 2013 nuair a bhí mé sa chúigiú bliain ar scoil agus tháinig na físeáin Lurgan amach agus bhíodh siad ag teacht amach roimhe sin ach Wake Me Up le Avicii. B'in rud like úrnua domsa bhí sé chomh spreagúil agus tuigim like, nó go mbíonn daoine is maith le daoine bheith ag, ag spochadh b'fhéidir as Coláiste Lurgan agus rudaí mar sin but bhí siad ag déanamh like just rudaí dochreidte agus rud chomh simplí freisin, bhí siad ag aistriú amhráin inaitheanta Béarla go Gaeilge agus bhí daoine ar chomhaois liomsa ó chúlraí cosúil le mo chúlra leis an teanga, b'in kind of na rudaí is mó a chuaigh i bhfeidhm ormsa agus chaith mé toisc go bhfuil Sinéad anseo caithfidh mé an Gaeilge Abú a lua freisin mar an múinteoir Gaeilge a bhí agam ar scoil thaispeáin sí memes trí Ghaeilge dúinn don chéad uair agus an rud céanna rud chomh simplí a bhí againn i mBéarla ach tharla sé go raibh siad seo i nGaeilge agus go raibh siad greannmhar freisin. So thosaigh mise ag cruthú mo chuid memes féin agus á roinnt ansin ar Twitter agus bhí beagnach 4,000 leantóir agam ar Twitter ag an am agus Sin, is dócha, mo aistear ón chéad bhliain ar scoil, b'fhéidir, go dtí an ollscoil agus ansin ar an ollscoil. Chas mé ar an gCuallacht agus chothaigh sé sin níos mó spéise ionam sa Ghaeilge agus is dócha go raibh mé in ann obair i dtreo a bheith ag obair in earnáil na Gaeilge, rud atá kind of á dhéanamh agam anois. So, yeah, sin mo aistear leis an Ghaeilge agus chuig an bpointe seo. Tá sé chomh spéisiúil gur luaigh tú go raibh múinteoir kind of ionadaíochta agat, go raibh tionchar ollmhór aici ort mar mar mhúinteoirí, ceapfá, ag dul isteach go seomra ranga, mar mhúinteoir ionadaíochta, nach mbeadh mórán tionchar agat ar na páistí atá os do chomhair? Bhuel bhí, so múinteoir ionadaíochta a bhí inti ach bhí sí ag clúdach saoire máithreachais, so bhí sí againn don bhliain. agus ansin d'fhan sí don séú bliain ach ag an am nuair tháinig sí isteach like ní raibh aithne ar bith againn uirthi. Bhí sí toisc go raibh mise ag iarraidh obair i dtreo Gaeilge ar ardchaighdeán a bheith agam bhí sí sásta kind of dúshlán a thabhairt dom ag an am céanna bhí sí bhí sí sásta kind of mé a cheartú agus agus gach rud mar sin agus is dócha nach brú a chur ormsa ach Is dócha tuilleadh spreagadh a thabhairt dom so feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge so. Tá sé iontach moladh a chloisteáil do mhúinteoirí mar you know tá fhios againn go bhfuil droch-rap ag na múinteoirí agus Rachel céard fútsa an raibh múinteoir dochreidte agatsa nó you know cad é an rud a spreag duit dul i dtreo na Gaeilge agus foghlaim na Gaeilge? Yeah so díreach mar an gcéanna le Caoimhe obviously is nua-chainteoir mé agus níor thógadh le Gaeilge mé agus níor fhreastal mé ar scoil lánGhaeilge agus níl ach cúpla focal ag mo tuistí agus nuair a deirim cúpla focal like tá cúpla focal ag mo Dhaid like just deireann sé like go raibh maith agat agus bíonn sé ag magadh an t-am ar fad like cupán tae agus rudaí mar sin. Um, agus tá deartháir agam tá sé níos sine ná mé Agus nuair a bhí mé ag fás aníos, like, bhí sé i gcónaí ag rá, like, á gur cur amú ama é an Ghaeilge agus, like, nach raibh sé úsáideach agus bhí sé leadránach, like, ba fuath leis an Ghaeilge agus é ar scoil. So, domsa just bhí sé mar ábhar scoile eile. Agus ba dalta, ba dalta díograiseach mé so sin an fáth go raibh mé ag iarraidh, like, grád maith a bhaint amach. Agus i gcónaí bhí fonn orm a bheith i mo mhúinteoir. freisin so just bhí mé ag iarraidh grád maith a bhaint amach agus sin an méid. Ach buíochas le Dia bhí múinteoir den scoth agam nuair a bhí mé sa mheánscoil ah caithfidh mé mo buíochas a ghabhail umm cos bhí sí dochreidte agus chuir sí brú orm eh scrúdú a dhéanamh chun scoláireacht a bhaint amach chun dul chuig an Ghaeltacht. So rinne mé an scrúdú agus bhain mé an scoláireacht amach so fuair mé an deis chun dul chuig Coláiste Bríde Ranna Feirste go hiomlán saor in aisce nuair a bhí mé sa dara bhliain agus sin an chéad am a chonaic mé an Ghaeilge lasmuigh den scoil agus lasmuigh den seomra ranga agus shíl mé bhí bhí sí níos mó ná ábhar scoile agus ba teanga í agus bhí daoine ann ag labhairt í go laethúil agus freisin bhí an deis agam like cairde a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus chonaic mé, cos bhí mé óg nuair a bhí mé sa Ghaeltacht agus bhí bhí mé ag fanacht sa teach le cailíní ó Bhéal Feirste agus bhí siad ag déanamh an A-Level so bhí siad i bhfad níos sine ná muidne agus bhí siad chomh cool agus bhí like an smideadh is cool acu agus bhí an faisean dochreidte agus bhíomar go léir like mo mo chairde ó Droichead Átha bhíomar go léir just ag ag suí ag éisteacht leis na cailíní ag labhairt faoin smideadh ag labhairt faoin faisean ag labhairt faoin like cúrsaí reatha trí mheán na Gaeilge. Oh my god agus sin like na príomh Gael Gals yeah
agus just is cuimhin liom just ag smaoineamh oh my god tá Gaeilge cool? yeah tá sí cool? ní raibh sin ar eolas agam cheap mé just gur ábhar scoile í. Em so yeah chuaigh mé ar ais chuig an Gaeltacht nuair a bhí mé sa cúigiú bhliain, fuair mé leathscoláireacht an bhliain seo so bhí an t-ádh dearg orm caithfidh mé a rá agus yeah so an chéad rud ná bhí mé ag iarraidh bheith i mo mhúinteoir. agus bhí mé ag iarraidh grád maith a bhaint amach cos bhí bhí orainn like C3 a fháil san Ardteist ceapaim agus ansin chuaigh mé chuig Ollscoil Mhá Nuad chun a bheith i mo mhúinteoir agus bhuail mé le Aoife agus Sinéad agus you know um yeah ghlac mé páirt i gach rud a bhí ar siúl ag an Chuallacht agus bhuail mé leis na Gael Gals agus like bhí orainn staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge mar chuid den cúrsa ach ní raibh sé mar páirt mór den cúrsa i mo thuairim like ní dhearnamar an méid so like tar éis coláiste a críochnú is dócha go bhfuil mé tar éis an méid sin Gaeilge a cailliúint ach táim ag déanamh iarracht freagracht mo freagracht féin a ghlacadh agus like lean ar aghaidh leis an aistear foghlama So táim fós ag foghlaim, táim just tar éis cúrsa Gaelchultúr a dhéanamh agus you know táim ag éisteacht leis ár podchraoladh féin, you know na eagráin nach bhfuil mé air ar ndóigh. Ag éisteacht leis na gals eile agus ag caint libh agus sin ag tabhairt an deis dom an Ghaeilge a labhairt níos mó. So táim fós ag foghlaim. Agus bhí sé i gcónaí mar sprioc agam, you know, like nuair a bhí mé sa Ghaeltacht, nuair a bhí mé sa Chúigiú Bhliain, rinne muid béaltriail, eh, chun like eh, ardteastas a bhaint amach, like ardteastas don líofacht, ceapaim, agus fuair mé an, an ardteastas don líofacht agus tá sé ar mo CV agus i gcónaí bím ag rá go, go bhfuil mé líofa sa Ghaeilge but níl mé agus tá sé mar sprioc agam but,

Aistear, aistear atá i gceist le foghlaim teanga i gcónaí, bíonn thuas seal thíos seal i gceist agus like cúpla seach, beidh cúpla seachtain agat agus ní bheidh spéis agat in aon rud a fhoghlaim agus staidéar a dhéanamh ar rud ar bith ach ansin beidh cúpla seachtain agat agus déanfaidh tú an-chuid ach an rud is tábhachtaí ná nach stopann tú agus ceapann tú go bhfuil nuachainteoirí an-mhaith á dhéanamh sin cineál ag glacadh seilbh ar an foghlaim atá á dhéanamh acu ar an teanga, agus is iontach an rud é sin ach tá rud amháin an-spéisiúil luaite ag an mbeirt agaibh agus is é sin ná gur athraigh an meon a bhí agaibh i leith na Gaeilge tar éis freastal ar an nGaeltacht agus you know an meon sin go bhfuil an Ghaeilge mar teanga bríomhar, beomhar i measc an phobail ach tá sé sin chomh tábhachtach agus tharla an rud díreach céanna liomsa like chuaigh mé go Coláiste Lurgan, hype, an Coláiste. An coláiste samhraidh is fearr i mo thuairimse, ach i ndáiríre, cé go mbíonn daoine ag spochadh astu, sílim gur ceannródaí a bhí iontu mar ó bhí, rinne siad rud chomh simplí le ceol a chur ó Bhéarla go Gaeilge agus bhí a fhios acu go mbeadh spéis ag déagóirí agus daoine óga i gcúrsaí ceoil mar like tá spéis ag gach déagóir agus gach duine óg i gcúrsaí ceoil agus thuig siad sin agus mar sin D'athraigh siad é go Gaeilge. Fiú an coincheap sin, aon rud a bhfuil spéis ag daoine ann i mBéarla, athraigh go Gaeilge é agus is féidir leat meon daoine a athrú chomh scioptha leis sin. Tá sé chomh simplí sin agus ba iadsan na chéad daoine agus an chéad dream a rinne sin agus bhí sé dochreidte. Like, is cuimhin liom a bheith ar an trá ag canadh Riptide le Foy Vance as Gaeilge agus just bhí an méid sin craic agus spraoi agam agus deirim i gcónaí é ach Ba iad sin na trí seachtaine is fearr a bhí agam i mo shaol riamh, riamh, riamh, riamh. So, bhí an aistear kind of, is dócha, céanna againn ar fad. Ní raibh múinteoirí dochreidte agamsa ar scoil, caithfidh mé a rá, seachas ceann amháin a bhí agam nuair a bhí mé i rang a sé. Ach seachas sin ní raibh múinteoirí den scoth agam. Agus níl mé díreach á rá sin, tuigim go mbíonn daoine á rá sin like an t-am ar fad. Níl mé ag rá go raibh siad uafásach. níl mé ag rá go bhfuil an locht orthu nach bhfuil mé go maith ag an Gaeilge nó nach bhfuil mé líofa nó aon rud mar sin just ní raibh siad iontach mhaith. Ach ag bogadh ar aghaidh anois go dtí an chéad cheist eile agus tá an cheist seo píosa beag dian so sílim go bhfuil sibh réidh. Abair liom conas mar a mhothaíonn sibh faoi a bheith i do nuachainteoir mar uaireanta sílim go bhfuil sé ina cnámh spairne do dhaoine. Clíodhna, an bhfuil tú ag iarraidh labhairt píosa beag

you know, cur chun cinn na teanga agus gach rud mar sin. Agus sin tá na foghlaimeoirí ann agus tá daoine ann nach raibh an deis acu b'fhéidir Gaeilge a fhoghlaim i gceart ar scoil nó tá ag filleadh ar an teanga agus ag iarraidh kind of rudaí éagsúla uh, a fháil amach. Um, agus ansin tá like, na, na nuachainteoirí ann. B'fhéidir like, dhá leibhéal nuachainteoirí ann, tá nuachainteoirí b'fhéidir um, atá ag cloí le. I know go bhfuil an argóint seo ann faoi chanúintí ach a chloíonn abair le, don, like, cosúil liomsa, like, ní, like, is as Contae Lú dom, so ní bheadh sé nádúrtha domsa labhairt i mblas Dhún na nGall nó labhairt i mblas Chonamara nó mar, agus ansin tá na nuachainteoirí ann a bhfuil an-smacht faighte acu ar an teanga b'fhéidir go bhfuil siad ina n-ollamh nó ina léachtóirí nó atá ag iarraidh taighde a dhéanamh agus stuff mar sin agus ansin tá na cainteoirí dúchais ansin agus tá siad tá siad an-ábalta an Ghaeilge a labhairt agus a thuiscint. Is dócha domsa toisc go bhfuil máistreacht déanta agam agus táim ag obair in earnáil na Gaeilge anois. Uaireanta bím an-amhrasach faoin caighdeán Gaeilge atá agam agus mothaím uaireanta go bhfuil, ok, is dhá bhliain, dhá bhliain ó shin anois ó chríochnaigh mé an mháistreacht, chríochnaigh mé mo mháistreacht ag deireadh 2019, so b'fhéidir bliain go leith ó shin anois, ach agus cé go bhfuil post agam trí Ghaeilge tá an eagraíocht ag feidhmiú trí Bhéarla don chuid is mó so ní bhíonn an cleachtadh céanna agam a bheith ag labhairt an Ghaeilge gach lá is ba mhaith liom ok bíonn cruinnithe agam kind of i rith na seachtaine ach don chuid is mó den am tá mé ag feidhmiú i mBéarla agus tá sé sin tar éis an-tionchar a dhéanamh ar mo mhuinín sa teanga agus

go bhfuil siad b'fhéidir ag cur an Ghaeilge uathu nó i gcoinne kind of na gcearta agus na n-acmhainní agus gach rud mar sin uathu. Sílim nach dtuigeann an-chuid daoine cé chomh deacair is atá sé an Ghaeilge a fhoghlaim agus go bhfuil ort an-chuid ama a chaitheamh, abair má bhaineann sé le cúrsaí foghraíochta caithfidh tú na mílte uaire a chaitheamh ag cleachtadh an fhoghraíocht nó go háirithe má tá tú ag iarraidh go mbeadh you know ceann de na ceann de na na canúintí agat, na canúintí na canúintí oifigiúla a abair murarbh as an ceantar sin duit ehm agus tá sé sin an-deacair do do mhuintir Laighean freisin b'fhéidir agus muintir Ráth Chairn ach ehm do dhaoine a tógadh i gCúige Laighean. Níl a fhios agam ar fhreagair sé sin do cheist ar chor ar bith.

agus níl a fhios agam cén fáth. Sea, tá mé idir dhá chomhairle i gcónaí. Uaireanta, mothaím an-bhródúil gur nuachainteoir mé, toisc go gciallaíonn sé gur chaith mé an méid sin ama ag déanamh staidéir ar rud eicínt agus ag cur oibre isteach i rud eicínt le sprioc agus aidhm a bhaint amach, like, le bheith líofa. B'in an sprioc a bhí agam. Níl sé mar sprioc agam níos mó, toisc nach fíor-rud é an líofacht agus tá sé sin ar eolas againn anois, buíochas mór le Dia. Agus ansin, uaireanta nuair a chloisim daoine, mar a dúirt tú, kind of ag rá go bhfuil nuachainteoirí like ag goid nó rud eicínt ó ó chultúr na nGael agus nach Gael ceart mé toisc toisc nach bhfuil canúint agam toisc nach bhfuil blas agam. Cuireann sé sin lagmhisneach orm go minic agus mothaím amanta ó b'fhéidir nár cheart dom a bheith ag caint as Gaeilge, b'fhéidir go bhfuil mé ag scriosadh an teanga toisc nach bhfuil saibhreas teanga agam, b'fhéidir go bhfuil mé. ag déanamh dochar ar an Ghaeilge agus níl mé ag iarraidh é sin, tá mé ag iarraidh an rud is fearr a dhéanamh don teanga agus ceapaim go bhfuil meon ann go bhfuil na nuachainteoirí ag déanamh iarrachta é sin a dhéanamh, like oh tá siad ag déanamh a bhfocail féin agus ag cruthú a bhfocail féin, ag meascadh Béarla agus an Ghaeilge lena chéile agus níl sé sin ceart agus like aontaím aontaím go pointe tá sé tábhachtach saibhreas teanga a choinneáil ar ndóigh ach is cuimhin liom bhí mé ag éisteacht le sílim gur Caitlín ó um, Caitlín Nic Íomhair a bhí sí ar Motherfoclóir agus dúirt sí gur comhartha maith é más rud é go bhfuil daoine ag spraoi agus ag ag athrú focal thart agus a bheith ag spraoi le teanga, ciallaíonn sé sin gur teanga beo í. You know, más rud é nach raibh daoine ag ag ag déanamh aon rud leis an teanga bheadh sí marbh. So is comhartha maith é go bhfuil go bhfuil glúin nua ag teacht anois agus go bhfuil siad ag ok tá siad ag meascadh Béarla agus Gaeilge lena chéile, níl sé sin iontach mhaith ach, you know, tar éis tamaill agus nuair atá siad níos faide siar, ar an aistear Gaeilge, you know, foghlaimeoidh siad níos mó Gaeilge agus beidh an saibhreas teanga níos láidre acu, ach ag pointí éagsúla caithfidh tú an dá teanga a mheascadh, you know, nuair atá tú ag pointe éigin san aistear sin agus tá sé sin ceart go leor. So, yeah, tá sé deacair, bím idir dhá comhairle go minic, an mbíonn bród orm nó an mbíonn lagmhisneach orm, tá sé deacair. Conas mar a mhothaíonn tú Rach mar nuachainteoir? Bhuel, is dócha go bhfuil mé díreach mar an gcéanna ná sibhse. Like, ag an tús, like, ní raibh mé róshásta, like, leis an saghas lipéid nuachainteoir a chur orm, mar mhothaigh mé, like, tar éis tréimshe a chaitheamh sa Ghaeltacht agus tar éis grád maith a bhaint amach san Ardteistiméireacht, like, mhothaigh mé go raibh mé líofa agus, like, tá a fhios agam go raibh mé go hiomlán mícheart. Ach nuair a bhí daoine ag rá dom gur nuachainteoir mé, bhí mé kind of like, hang on. Like táim tar éis an méid sin ama a chaitheamh ag foghlaim an teanga agus, nó ag cur iarracht isteach. Ach like nuair a smaoiníonn tú air, bhuel ceapaim féin ar aon nós, is téarma go like iomlán dearfach é nuachainteoir. Tá like ciallaíonn tú go bhfuil tú paiseanta faoin teanga agus go bhfuil tú tar éis do freagracht féin a ghlacadh ar d'aistear teanga agus you know yeah tá sé fíor like you know tá daoine ag rá go bhfuil nuachainteoirí ag goid an teanga agus you know agus freisin tá spás ann don like cainteoirí dúchais agus tá siad an-tábhachtach don todhchaí na Gaeilge agus níl aon duine ag rá nach bhfuil sin ann like tá spás ann do sin agus tá sé fíor fíorthábhachtach ach ag an am céanna is linne go léir í an Ghaeilge like is í an Ghaeilge mo teanga. agus tá an ceart dom í a labhairt agus like sin an rud is tábhachtach domsa is tábhachtaí domsa like is í an Ghaeilge mo teanga agus cé nach bhfuil mé líofa agus cé nach bhfuil canúint agam ba cheart dom í a labhairt. Agus freisin, uaireanta ceapaim go bhfuil sé deas nuair like is nuachainteoir muid agus níl canúint againn is dócha go bhfuil like focail nó frásaí againn ón canúintí difriúla just mar gheall ar an you know aistear foghlama agus am a chaitheamh sa Ghaeltacht nó b'fhéidir like an múinteoir a bhí againn. Ach ag an am céanna ceapaim féin go bhfuil sé deas daoine gan chanúint uaireanta a chloisteáil ar an raidió agus ar an teilifís. Just don páistí agus don déagóirí atá ina cónaí i gCúige Laighean agus níl spéis acu sa Ghaeilge mar ní fheiceann siad like iadsan féin sa teanga. Like tá siad ag rá oh níl an Ghaeilge domsa, ní liomsa an Ghaeilge so ní ceart go mbeadh mé á labhairt. So uaireanta ceapaim go bhfuil sé deas Gaeilge agus Béarla a mheascadh le chéile agus a bheith ag labhairt an Ghaeilge gan canúint nó gan líofacht ionas go mbeidh daoine in ann foghlaimeoirí agus nuachainteoirí a fheiceáil. Tá muid anseo agus. like tá an-chuid den den daoine like atá ina cónaí in Éirinn like tá an-chuid acu ina cónaí i mBaile Átha Cliath. Like an chuid is mó de na daoine tá siad ina cónaí i mBaile Átha Cliath so like an-chuid den todhchaí na Gaeilge like tá sé bainteach le daoine as Baile Átha Cliath so like tá sé tábhachtach na déagóirí agus na páistí a spreagadh. Is cuimhin liom is cuimhin liom nuair a chonaic mé agus nuair a chuala mé Bláthnaid Treacy ag caint don chéad uair i nGaeilge. I was like, oh my god, is as Bhaile Átha Cliath di, tá mé cosúil léi! Is cuimhin liom bhí mé, bhí sí ar chlár TG4 like tamall fada ó shin, darb ainm Ó Tholg go Tolg agus bhí sí kind of ag couch surfáil le duine éigin agus cheap mé go raibh sé chomh cool go raibh sí ann, so just léiríonn sé sin an tábhachtach a bhaineann le representation sna meáin Ghaeilge agus tá sé sin tábhachtach do pháistí ó na ceantair Ghaeltachta freisin go bhfeiceann siadsan iad féin sa mheán Ghaeilge chomh maith agus go bhfeiceann nuachainteoirí iad féin sna meáin Ghaeilge freisin. Sílim go bhfuil an-chuid athruithe tagtha mar a bhí tú ag rá, Sinéad, ó thaobh ionadaíocht sna meáin, go bhfuil Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá tar éis an-chuid a athrú maidir leis sin, maidir le hionadaíocht sna meáin Ghaeilge agus ar ndóigh a leithéidí Bloc agus go bhfuil daoine nár tógadh le Gaeilge iad níos feiceálaí agus níos clisteálaí más focal é sin go bhfuil siad le clisteáil níos níos minice eh, ar- Níos nuachainteoirí ag cruthú focail. go mbíonn go mbíonn siad ar ar ar an teilifís nó an raidió Gaeilge níos níos minice ach bímse ar an raidió go minic mar chuid de mo phost go háirithe ar Raidió na Gaeltachta. agus tá mé sa phost seo le dhá bhliain anuas agus fós bím chomh neirbhíseach ag dul ar an aer ar Raidió na Gaeltacht toisc go bhfuil mé chun botún a dhéanamh nó toisc b'fhéidir nach bhfuil mo chuid Gaeilge chomh maith is ar mhaith liom go mbeadh sí. Sílim go bhfuil tú tar éis pointe eile tábhachtach a léiriú ansin agus is é sin ná go bhfuil agus go mbíonn i mo thuairimse nuachainteoirí an-fheasach ar an staid ina bhfuil siad ar an aistear teanga agus ar an aistear Ghaeilge. Mar tá muid i gcónaí ag iarraidh cur lenár gcuid Gaeilge, tá muid i gcónaí ag smaoineamh ar na botúin a rinneamar, tá muid i gcónaí ar an eolas nach bhfuil saibhreas teanga acu ach ag iarraidh cur leis, tá muid i gcónaí ag smaoineamh ar an easpa canúint atá againn agus ceapaim nach bhfuil sé sin ar eolas ag an-chuid daoine, like nach dtuigeann daoine cé chomh deacair agus atá sé uaireanta agus cé chomh minic agus a thagann an lagmhisneach sin ort mar nua-chainteoir agus. cé chomh deacair agus tá sé leanúint ar aghaidh. Like ok rinne tú botún you know d'fhéadfaimis éirí as an teanga go hiomlán but táimid fós ag iarraidh í a fhoghlaim, fós ag iarraidh í a labhairt, fós ag iarraidh í a scaipeadh, ag iarraidh í a roinnt, ag iarraidh í a chur chuig an chéad ghlúin eile agus tá na nuachainteoirí le moladh mar gheall air sin. Agus is minic a chloistear an téarma imposter syndrome i láthair na huaire i measc an ghlúin óg ach an mbíonn imposter syndrome agaibh mar nuachainteoirí?
100%. Ní bhíonn lá ann nach bhfuil imposter syndrome agam maidir leis an Ghaeilge, maidir le haon rud agus sílim just gur rud sin b'fhéidir go mbaineann sé like, le mná níos mó ná aon rud eile but um, go háirithe mar a luaigh mé like, nuair a bhí mé ag labhairt ar Raidió na Gaeltacht agus stuff mar sin bhí mé ag rá liom féin like cén fáth a bhfuil mise ar an raidió ag labhairt le le Raidió na Gaeltachta ag iarraidh na, na, an stuff seo a chur chun cinn nó um, na deiseanna atá faighte agam agus go háirithe b'fhéidir ó chríochnaigh mé an ollscoil go bhfuil sé níos deacair ormsa moladh a thabhairt dom féin as rudaí mar nuair bhíonn tú abair ar an gcoláiste agus dhéanann tú tasc agus faigheann tú do mharc agus sin é so marcanna arda a bhaint amach tá tú in ann a rá. Ok, le like, fuair mé seachtó rud éigin faoin gcéad ins an tasc seo um, sin iontach maith mé féin um, agus sin mar a bhíonn an kind of an measúnú

mura bhfuil Gaeilge foirfe agam nó mura bhfuil mé líofa, mar just roinn sé sin liomsa an t-am le Rachel a bheith agam d'aghaidh ansin tá tú tar éis liom. Yeah, 'cause is múinteoir mé, so táim just ag smaoineamh ar mise ag múineadh ar scoil agus is minic a tharlaíonn sé nuair a cuireann na ceist-, na páistí ceist orm, like, say ceist craiceáilte, like,

cuardaigh a dhéanamh ar Teanglann agus like mé i lár, like lár an ranga like tharlaíonn sé. Is fearr sin ná ligean ort go bhfuil gach rud ar eolas agat, dochreidte. Ó yeah no i gcónaí i gcónaí deirimse ó sin ceist mhaith déanfaidh mé check agus tiocfaidh mé ar ais agat. Cinnte.
Tá sé sin chomh spéisiúil you know 'cause mar a bhí tú ag rá bíonn eagla ort nach bhfuil caighdeán Gaeilge sách ard agat lena rá le agus lena labhairt le do pháistí. Bhí mé, alt nó tuairisc sílim tuairisc nó ar Nós le déanaí a bhí scríofa ag bean agus ba chainteoir dúchais í agus bhí sise ag rá an rud céanna, bhí sí ag rá tá eagla uirthi a páistí a thógáil le Gaeilge, ar eagla nach raibh gramadach na Gaeilge maith go leor aici lena í a labhairt lena pháistí. It's like tá sí just freakáilte, táimid ar fad just cráite. Chomh deacair mar bhíonn tú, an rud, an kind of an coimhlint inmheánach seo i gcónaí, go mbíonn tú ag rá, OK, má labhraím Gaeilge le mo pháistí, seans nach mbeidh Gaeilge ar ardchaighdeán acu mar abair nach bhfuil Gaeilge ar ardchaighdeán agamsa agus ansin bíonn tú ag rá, bhuel mura labhraím Gaeilge le mo pháistí, tá an Ghaeilge chun bás a fháil mar ní bheidh daoine, like caithfidh muid Gaeilge a labhairt lenár bpáistí go mbeidh sí ag an chéad glúin eile, abair. So bíonn sé just I don't know. Just bíonn tú ag dul kind of i bhfáinne fí i gcónaí leis an rud seo. Léiríonn sé is dócha an grá atá ag daoine don teanga go bhfuil siad ag iarraidh an rud is fearr a dhéanamh don teanga agus sin an fáth go bhfuil siad ag cur na ceisteanna sin orthu féin agus is maith an rud é sin. Ach díreach maidir le bheith ina nuachainteoirí, an gceapann sibh go mbíonn meon dearfach nó diúltach ag an chuid is mó de dhaoine i leith na nua-chainteoirí? Déarfainn dearfach. Sílim, ar an, ar an, ar an iomlán, sílim go mbíonn daoine dearfach faoi nuachainteoirí agus ag an am céanna sílim nach mbíonn leath na daoine ag smaoineamh ar nuachainteoirí mar dhream iontu féin. D'you know like an rud seo faoi like Gaeilgeoir Bhaile Átha Cliath nó nuachainteoirí agus gach rud mar sin. Sílim nach mbíonn like suim dá laghad ag an-chuid daoine sa

Níl clue dá laghad agam conas an meaisín seo a úsáid. Ach tá gach duine sa gym ag déanamh a rud fhéin. Tá siadsan ag ag díriú orthu fhéin agus ar an rud atá á dhéanamh acu agus tá siadsan ag smaoineamh oh Jesus níl a fhios agam conas an meaisín seo a úsáid nó seans go bhfuil an duine seo ag féachaint orm agus ag déanamh breithiúnais orm nach bhfuil mé ag déanamh rudaí i gceart. So sílim gurb in b'fhéidir an an an kind of an meafar b'fhéidir is is Even am an meafar sin.
go gur gur bhaineann é sin agus aistear foghlama agus go háirithe le Twitter agus gach rud mar sin, go mbíonn, go bhfeiceann tú argóint agus go mbíonn daoine ag roinnt a gcuid tuairimí ar rudaí mar seo i gcónaí agus domsa ar aon nós má fheicim duine ag gearán faoi abair nuachainteoirí nó Gaeilgeoirí Bhaile Átha Cliath, tógaim é sin go han-phearsanta, sin just mar gheall tá tú ag rá oh God like is nuachainteoir mise, tá, ceapann siadsan nach bhfuil Gaeilge sách mhaith agam nó nó rud mar sin nó agus sin rud eile freisin, sin rud nua go bhfuil muid ag féachaint ar tuairimí gach duine ar na meáin shóisialta agus go bhfuil muid á nglacadh leosan mar céard a shíl, céard a smaoiníonn daoine fúinn. So tá sé thar bheith deacair. Yeah, agus céard fútsa? Yeah, uh, caithfidh mé rá ceapaim don chuid is mó den am, like, bíonn daoine dearfach, like, tá siad sásta just go bhfuil daoine ag déanamh iarracht an teanga a labhairt agus, you know, an teanga a chur chun cinn. Um, like, is dócha go bhfuil daoine ar líne go háirithe ar Twitter ag rá rudaí maslacha faoi nuachainteoirí agus cúrsaí gramadaí agus litreacha ach like chun an fhírinne a rá just ní bím ag léamh na rudaí sin cos níl an t-am agam, nílim buartha faoin méid atá ag rá ag daoine nach bhfuil aithne agam orthu orm féin like. táim ceart go leor, like táim sásta leis an leibhéal Gaeilge atá agam, like tá sé ar eolas agam, like níl an Gaeilge, níl Gaeilge foirfe agam, níl mé líofa, ach más rud é go bhfuil duine éigin ag rá nach bhfuil Gaeilge foirfe agam, like níl sin nuacht domsa. so tá sé ceart go leor. Like, so just nílim buartha faoi. Um, an t-aon rud a bheinn buartha faoi ná, like, just mar gheall ar is GaelGal mé, agus is dócha go bhfuil mé an GaelGal leis an caighdeán Gaeilge is measa sa ghrúpa. Ach táim ceart go leor le sin, táim ceart go leor le sin, sin mo brand so tá sé ceart go leor. Tá mé i gcónaí ag rá like cad é mar a deireann tú é seo as Gaeilge. Mar gheall ar na GaelGals, táim tar éis a lán muinín a fháil ag labhairt an Ghaeilge, cé go bhfuil sé mícheart ach sure, whatever. But táim, like, táim sásta í a labhairt os ard anois agus táim sásta í a úsáid ar mo mheáin shóisialta féin agus ar, you know, leathanach Insta na GaelGals agus ar Twitter agus tá, tá sin ceart go leor. Ach bheinn buartha faoi daoine nach bhfuil, like, dlúthchairde acu a labhraíonn Gaeilge, agus níl siad tar éis dul ar an Ghaeltacht agus níl siad tar éis you know freastal ar Ghaelscoil so níl aon taithí acu leis an teanga ach tá siad ag iarraidh í a fhoghlaim ach tá siad tá siad ar Twitter uh, agus tá siad in ann like, rudaí sin a léamh like, ó oh, tá nuachainteoirí ag goid an teanga agus ní ceart go mbeadh daoine gan you know, gramadach foirfe ag labhairt os ard ar na meáin shóisialta agus like tugann sé lagmhisneach dóibh agus like níl siad sásta triail a bhaint as so just bheinn buartha faoi faoi seo ach don chuid is mó den am ceapaim go bhfuil daoine dearfach. Yeah, ceapaim an rud céanna agus má smaoiníonn tú air fiú i mBéarla, ma, nuair atá tú ag labhairt ar do scéalta ar Instagram nó pé rud, is minic a dhéanann tú botúin gramadaí de réir le rialacha gramadaí an Bhéarla, you know, so like tarlaíonn sé. Ag deireadh an lae, like, ní, ní troid é seo idir, like, nuachainteoirí agus cainteoirí dúchais. Yeah. Sílim an rud is tábhachtaí ná go bhfuil muid ar fad anseo agus ag iarraidh an, an sprioc agus an aidhm chéanna a bhaint amach, so sin ná an Ghaeilge a chur chun cinn, an Ghaeilge a spreagadh, an Ghaeilge a choinneáil beo, like, níl mé ag rá go bhfuil sí ag fáil báis. you know, tá an sprioc agus an aidhm céanna againn ar fad agus caithfidh muid teacht le chéile agus eh, tacaíocht a thabhairt dá chéile agus sin an focal scoir atá agam ná go muid ar fad anseo don chúis céanna agus don aidhm céanna. Um, like, why can't we all just be friends and have rainbows, you know, an rud sin ó Mean Girls. Tá an ceart acu. Ceist amháin eile sula gcuireann muid críoch leis an eagrán seo bhí sé chomh spéisiúil bheith ag plé faoi seo honestly d'fhéadfainn labhairt ar seo don oíche ar fad Yeah. ach um, dá mba rud é go raibh tú ag cur tús le d'aistear Gaeilge arís cad a dhéarfá leat féin? Nó más rud é gur bhuail tú le duine, le déagóir atá an-díograiseach faoin nGaeilge, cén píosa comhairle a thabharfá dóibh len iad a spreagadh ag dul. Is dócha an chéad rud a deirimse féin nó ar duine eile atá ag tosnú amach, ná éist leis na haters. Is leatsa í an Ghaeilge, is linne í ar fad agus tá an ceart agat í a labhairt, cloí leis agus tá sé deacair but is fiú é. Lean ar, lean ar d'aistear fhéin. Bhí daoine ar scoil ag spochadh asam mar gheall go raibh an oiread sin suime agam sa Ghaeilge agus go raibh mé ag iarraidh ardchaighdeán Gaeilge a bhaint amach agus gach rud mar sin. But just ná bac leis na daoine sin mar tá mise tar éis an-chuid rudaí a bhaint amach mar gheall ar an Ghaeilge agus táim tar éis an-chuid deiseanna a fháil mar gheall go bhfuil Gaeilge agam. Díreach gan bacadh leo agus i gceann cúpla bliana nuair atá an obair chrua curtha isteach agat agus nuair atá.

Ghaeilge agus go bhfuil sí chomh tábhachtach agus gurb í an rud is fearr a tharlódh di sa tsaol ná í a fhoghlaim agus go dtabharfadh sí deiseanna, cairdeas, spraoi, craic, ceol agus níos mó duit so ná caill an misneach agus coinnigh ort. Agus anois tá sé in am dúinn Shoutout na Seachtaine a dhéanamh, please!
Shoutout na seachtaine don eagrán seo ná Queercal Comhrá. Is ciorcal comhrá é seo trí Ghaeilge do bhaill an phobail LADTA móide agus bíonn siad an-ghníomhach ar na meáin shóisialta. Is spás sábháilte é do dhaoine le Gaeilge atá mar chuid den phobal aiteach agus bíonn siad le haimsiú ar Instagram @queercalcomhrá

muid a leanúint ar ár meáin shóisialta so táimid ar fáil ar Instagram ag gael underscore gals, táimid ar Twitter ag gael underscore gals agus ar Facebook ag GaelGals agus má tá sibh ag iarraidh ríomhphoist a seoladh chugainn táimid ar fáil ag na gaelgals at gmail ponc com. Go dtí an tseachtain seo chugainn, slán! Slán libh!
Slán libh! Díreach sula scaoilimid libh, a chairde, tá dea-nuacht faighte againn ó rinneamar taifead ar an eagrán seo. Tá ár gcairde i nGaelchultúr ag tabhairt lascaine 10 faoin gcéad ar aon rang i mí an Bhealtaine dár leantóirí agus dár lucht éisteachta. Ní gá ach an cód gael underscore gals a 10 a úsáid ar an suíomh leis an lascaine seo a fháil. Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil ag gach leibhéal, má tá tú i d'fhoghlaimeoir nó má tá tú ag iarraidh díriú ar an gcruinneas sa teanga, so má tá suim agat freastal ar ranganna Gaeilge, mholfainn daoibh dul go gaelchultur ponc com le breathnú ar an réimse ranganna atá acu agus bain úsáid as an gcód gael underscore gals 10 le lascaine 10 faoin gcéad a fháil.